Пасэрей зэманым шэхэх макъамэ ари щыӏэу щыта Шэ щыхахым дей, лӏым къекӏуртэкъым щэӏуныр. Шэ щыхахым дей, арщхьэкӏэ дапхуэдизу зыкӏэлъымыплъыжами, а щэӏуныр къыщыхэхуи къыхэкӏти, ар хагъэгъуэщэным щхьэкӏэ шыкӏэпшынауэ щыст, макъамэ къыжиӏэу ар къывжесӏэн. Абы иужькӏэ уӏэгъэми зэрагъэпсэхуу щыта. Абдежми шэхэх удж цӏыкӏу къеуэу, а шэхэхым ӏуэху къыдэзыщӏахэр къыдежьэу.

Мейкъуапэ щыщӏэдзауэ Адлер нэсу, хы ӏуфэ ӏэгъуэблагъэхэри хыхьэу адыгэ жыгхэм щодаущ я мэзыр, адыгэ фӏэщыгъэцӏэхэр зэрахьэр, Цӏэмэз, Тӏуапсэ, Псыжь, Анапэ, Сочи, Шэпсы, Щхьэгуащэ, Псыбэ, Дэгъуэмыс. Къытезгъэзэжу сэ а цӏэхэм соджэр, адыгэ тхыдэм сфӏэщӏу сыкӏэрыс. икӏи апщӏондэхункӏэ си хэку дахэ, къысфӏощӏыр, псы шыугъэр къызыпыж хы фӏыцӏэ нэпкъ щӏэхахэм кхъухь къутахуэу хы уей нэужьым укъыщысщыпыж. Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэухым адыгэ лъэпкъым къылъыкъуэкӏащ, илъэсищэм щӏигъукӏэ зи лыгъэр мункӏыфӏыжа, лъэпкъым я нэхъыбэм я щхьэр зыхалъхьа, бэлыхь мыухыжыр зи лъэужьым кърикӏуа Кавказ зауэжьыр, гукъутэгъуэ куэд нэгум щӏэзыгъэкӏа зауэ нэхъ гущӏэгъуншэ дыдэр. Къэралыгъуэжьхэм дунейр щызэпагуэшыж лъэхъэнэти, зи хэкумрэ зи хуитыныгъэмрэ щхьэкӏэ псэр зыт адыгэхэр къэрал зэрыпхъуакӏуэхэм яку дэкӏуэдащ. Ар тхыдэм къыдекӏуэкӏ хабзэщ. Ауэ гум къыщӏитхъыр а хабзэ гущӏэгъуншэр ди адыгэ лъэпкъым нэхъ етауэ къытепсыхэн хуей щӏэхъуаращ. Абы лъандэрэ лӏэщӏыгъуэм щӏигъуи блэкӏащ, ауэ зауэм къридза дыркъуэр иджыри къэс кӏыжакъым.
Лъэпкъ къыщыхъукӏэ щэ, абы и гъуэгуанэ кӏыхьым щэ куэд къыщымыхъункӏэ ӏэмал иӏым. Ау иужьрей зэманым щэ адыгэ тхыдэм нэхъ дыркъуэшхуэ къылъысау, нэхъ мыхьэнэшхуэ иӏэу сэ къэслъытэр щэ, мис мы Кавказ зауэ щекӏуэкӏара. Адыгэ лъэпкъым иджыри иджы зыкъимыщӏэжау, иджы щэ а дыркъуэ абы къридзауэ щытар. Мыкӏыжауэ сэ къысщохъу. Абыми художник ущыхъукӏэ щэ тӏэкӏу щэ абы ухуеплъэкӏыжу щыт уи тхыдэм. Абыми Кавказ зауэм щэ занщӏэу хуэгъэзауэ мис мыр мыращ жи щэ иллюстрацэ хуэдэу щэ ар сымытхауэ щытми е махуэ къэса сымытху щытми мыдрей стхы лэжьыгъэхэми щэ псоми абы и кӏапэлъапэ тӏэкӏу къыщыхощ. Абыми ауэ апхуэдэуи щэ телъэфауи щымыту Занщӏэу щэ абы хуэгъэзауэ апхуэдэ лэжьыгъэ гуэрхэри стхауэ щыӏэщ. Псалъэм папщӏэ щэ тхыдэм зэрыжиӏэжымкӏэ мыбы гузэвэгъуэ щекӏуэкӏар, мыбы цӏыхум бэлыхьу телъар щэ, апхуэдизкӏэ инщ, апхуэдизкӏэ сэ сэ зы сызэрыадыгэрауэ къыщӏэкӏынщ. Сэ сэ зэхызощӏэр ар абыми щэ сэ къызэрыщыхъумкӏэ сэ си зэфӏэкӏри сэ си кистым хуэгъэлъагъуэри апхуэдизкӏэ мащӏэу къысщохъур абыми щэ абы и инагъыр ар къэбгъэлъэгъуэн щхьэкӏэ ар искусствэм щэ искусствэм и уасэ иӏэу хыхьэн щхьэкӏэ ди художникышхуи щытын хуейщ, ди ӏэзагъэшхуэ бгъэдэлъу щытын хуей.

Ди адэшхуэм абы къыжриӏэжахэр ахэр адыгэу сызэрыхъуар дунейм Алыхьым къызитауэра сэ слъытэр. А тэрэз дыдэу къыздикӏри сытри жыпӏэфынукъым, ар езыр-езыру къыпхуокӏуэ. Адыгэкӏэ художественнэ образыр жыпӏэну сцӏыхукъым. Образыр зэманми къигъэхъея къыщӏэкӏын мыстер, ауэ мы пасэрей уэрэдыжьхэр нэхъыбэу Пасэрей уэрэд нэхъыбэу къыздилар а адыгэм и щытыкӏэр. Сэ сызэрегупсысымкӏэ, апхуэдэ уэрэд жызыӏэфынур лъэпкъ лъэщу щытын хуея, хуитыныгъэ иӏэу, цӏыху хуитым. Цӏыху хуитыра апхуэдэ усэ зэхэзылъхьэфынур. Ахэр къэбгъэлъэгъуэн щхьэкӏэ

Япэ дыдэ щӏыкӏэ къызэрыщӏэдзауэ щытар Къэбэрдейр ухыныр, Къэбэрдейр еудыхыныращ. Къэбэрдейр зэрытщӏэщ Кавказым и курыкупсэщ. И нэхъ зэфӏэкӏ зиӏэу щыта лъэпкъхэм ящыщт и хабзэкӏи, я лӏыгъэкӏи, щэ я бжыгъэкӏи къапщтэми зэфӏэувауэ Апхуэдэу уей-уей щыжраӏэ лъэхъэнэти, япэ щӏыкӏэ Къэбэрдейр еудыхын хуейщ, жари зауэ пхъашэм, зауэ гуащӏэм абыкӏэ къыщӏидзауэ щытащ. Мэздэгу минрэ щиблрэ хыщӏрэ щы гъэм Къэбэрдей щӏы кӏапэм къытращӏыхьри, абы иужькӏэ Екатерина Вторая жыхуэтӏэ и унафэкӏэ дзэшхуэ къакӏуэурэ Къэбэрдей щӏыналъэм быдапӏэхэр къытращӏыхьу щыщӏадзэм, къэбэрдейхэр зыкъомрэ лъэӏуащ дахэкӏэ щымыхъум, е дылӏэн е дылӏын жари дзэ зрагъэпэщ кӏахэ адыгэри къыхашэщ, лъэпкъ цӏыкӏу я жыӏэм едаӏуэхэри къыхашэри, мис мы Къетыкъуэ тӏуащӏэ дей, мы дыздыщытым дей, Къетыкъуэ тӏуащӏэм дзэ мин пщыкӏутху хуэдиз щызрагъэпэщри, мыбдежым я пщыӏэу мыбдей икӏыурэ урыс быдапӏэхэр ягъэгулэзу, яхъунщӏу трагъэчыжын мурадкӏэ апхуэдэу зауэ иращӏылӏауэ щыта. Ар минрэ щиблрэ блыщӏрэ бгъу гъэм хуозэ. А зауэр мазиблкӏэ екӏуэкӏащ. Мазиблым и кӏэм щэхуу урыс пащтыхьым дзэ къигъакӏуэщ, Фабрициан я пашу, генерал. Фабрициан я пашуи, генералитӏыр Якоби жери, Иван Якоби жери, Астраханский губернатору арикӏ, Фабрициани а дзи табритӏыр уэрэдым хэтщ, генералитӏым я табр щэхур къуешыр жери. Мис мы Къетыкъуэ тӏуащӏэ щӏэс, мэз щӏагъым щӏэс адыгэ уэркъ, адыгэ пщыхэр, ар жэщтеуэ къащӏщ абыжми, дзэр Якоби и дзэр мис мы Балъкъ ӏуфэ, мис мы нэпкъым къытетащ. Мыдрей Фабрициан мис мо мы тӏуащӏэр щиухым дей Псыхъурей ищхьэкӏэ, а шыгъу зыпрышыпӏэ жери абы дзэр щэхуу къызыпырашщ жэщми, шымрэ лӏымрэ зыпэӏэщӏэ ящӏэщ, ящӏщ абыжми, лъэныкъуэ псомкӏи къаувыхьа пщыӏэр исрафу щӏаукӏыхьащ. Зауэ, зауэ зэрылӏыр сыхьэтитхукӏэ пщэдджыжьым сыхьэтиблым щыщӏэдзауэ пщыкӏутӏ пщӏондэ екӏуэкӏащ. А зауэм затын ямыдэу шэхьиду джаур зауэм ухэкӏуэдэныр нэхъыфӏщ, жари. Арат я гупсысэкӏэр, я зэралъытэри. Адыгэ лӏыхъужьхэр абдежым къанэ щымыӏэу, зэрыжаӏэу, мы Балъкъ лъыпс защӏэ хъуауэ, мыбдей минищыр хьэду а махуэм Нэху къыщекӏащ а махуэм иужькӏэ адыгэри дзыхащ икӏи кӏуэтащ. Мыбы щекӏуэкӏа зауэшхуэм теухуауэ езы генералхэм, урыс генералхэм ятхыжа тхыгъэхэр щыӏащ, я рапортыр, мис ар Иван Якоби жери Зауэр иуха иужькӏэ итхыжа тхыгъэращ рапортыр. Мыр урыс архивым къыщӏэтхыжауэ. Мы жэщтеуэм теухуа, мы тӏуащӏэм деж щекӏуэкӏа зауэм теухуауэ адыгэ уэрэдыжь щыӏащ, уэрэдышхуэ. А уэрэдым зы псалъэ пцӏыуэ хэлъкъым. зэрыщыта дыдэр, гъэщӏэгъуэныщэращи, урыс архивым къыщӏэтхыжа тхыгъэхэмрэ ар куэдыкӏей мэхъу, зы напэ миних хуэдиз зауэ зэрылӏым теухуауэ щыӏащ. Уэрэдым хэт псалъэхэмрэ мис мы генералхэм ятхыжа тхыгъэхэмрэ зэхуокӏуэ.

Уэрэдыжьыр ар дэ, ди тхыдэра, ар ди бзэра, ар ди хабзэра. Сыт хуэдэ уэрэдыжь къапщтэми, а уэрэдыжьым ухыхьэмэ, узыхуей лъэпкъар щыбгъуэтыну щыт. Кавказ зауэшхуэм а зэманым, а зауэм ихьэжа, ихьэжахэм щыщщ дэ ди уэрэдыжьхэри. Нобэ зыгуэр къытлъэӏэсамэ, нобэ демыгугъуу щытмэ, пщэдей а зэман мывэ щхьэлым ихьэжынурэ арикӏ пшахъуэ хъуауэ къелъэлъэхыжыну, пщэдей щӏэблэ щӏалэгъуалэ къэтэджым ӏэбэмэ зыри ямыгъуэтыжу. Иджы Кавказ зауэм ехьэлӏауэ сэ фӏы дыдэу сигу ирохь уэрэдыжь куэд щыӏэ. Абыхэм ящыщ Къуэджэбердыкъуэ Мыхьэмэт, Зырамыку куэдрэ игъэзащӏэу зэхэфхагъэнщ. Сэ нэхъыбэу нэхъ зэрысфӏэфӏыр згъэзэщӏэну шапсыгъэм къызэрыжаӏэу, мы кӏахэ лъэныкъуэм къызэрыжаӏэу ахуэдэу. Аращи, фыкъедаӏуэ пычыгъуэ зытӏущ къывжесӏэну.

Иужьрей тхыгъэу уэ уи къалэмыпэм къыщӏэкӏахэм щыщу, мис мы тхылъым Черная гора урысыбзэкӏэ, мис абы утепсэлъыхьми, адрей нэгъуэщӏ уи тхыгъэ, усыгъэхэм и гугъу пщӏыу щытми, дэтхэнэ тхакӏуэ, усакӏуэм ар къыщигъэщӏкӏэ, абы и гум ар къоуэ. Мис мыхуэдэ тхыгъэхэр уэ птхын щхьэкӏэ, ар къэбгъэщӏын щхьэкӏэ. Сыт абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар? Сыт щекӏуэкӏрэ уи гущӏэм?
Апэу Кавказ, Урыс-Кавказ зауэ зыфатӏоу адыгэхэр кӏуэ зытекӏуэдагъэхэр а ӏуэфыгъуэр, апэу сэ нэӏуасэ сызыщыфэхъугъэр урыс литературэр ары. Урыс художественнэ литературэ зыфатӏорэр Пушкинэр, Лермонтовыр, Толстоер ахэр кӏуэ арагъащӏэмэ,

Абы тегъэщӏапӏэ иӏэн хуей, документ уиӏэн хуей, ар пэжу щыта, пэжу зэрыщытам нэхъ пэгъунэгъуу щӏын хуей. Романыр епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм зы илъэс тӏощӏрэ тхурэ къэнау, епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм зы илъэс тӏощӏрэ тхукӏэ къыхэӏэбу а илъэс щэныкъуэм теухуауэ ара. А илъэс щэныкъуэр адыгэхэм я декӏэ кӏуэдыжыпӏэу апхуэдэу щыта. Ар мыкӏуэдыжын щхьа, нобэ уэрэ сэрэ дызэпсэлъэн щхьа, нобэ дэ ди культурэм, ди тхыдэм и гугъу тщӏын щхьэкӏэ цӏыху гуэрхэм а лъэхъэнэм псэуау, цӏыху гуэрхэм я фӏыщӏэ хэлъщ. Абы зи фӏыщӏэ хэлъу сэ къэслъытэр, сэ къэзбжыр. Куэдым ар къысхуадэркъым, ауэ Жанхъуэт Кушыкущ. Жанхъуэт Кушыку къэбэрдейхэм яужь дыдэ пщапщыж жаӏэу яӏар ара. Жанхъуэт Кушыку зэрыпсэууэ щытар ара. Жьым зевмыгъэхь адыгэ тӏэкӏу, губжьыр зытевмыгъакӏуэ, Фи псэм фытемылажьэжу. Абы уегупсыс нэужькӏэ философие гъэщӏэгъуныщэ хэлъщ. Жанхъуэт Кушыку и ныкъуэкъуэгъухэм ӏэджэм ӏэджэу жаӏащ докӏуэдыр е дылӏэн, е дылӏын жэу, ди хабзэр, ди диныр тӏыгъын хуейщ, тхъумэн хуейщ жаӏэу. Ар апхуэдэу пӏыгъын щхьэкӏэ Жанхъуэт Кушыку жиӏэу щытар ара: Мы диныр пӏыгъын щхьа, мы хабзэр пӏыгъын щхьэкӏэ ар зыӏыгъынрэ зыхуэӏыгъынрэ къэнэн хуей. Истамбылакӏуэр къащти щэ. А Истамбылакӏуэм минрэ щийрэ хыщӏрэ плӏы хыщӏрэ тху гъэм къриубыду, а илъэситӏым къриубыду адыгэу, адыгэкӏэ зэджэжу мелуан ныкъуэм нэблагъэ икӏа а илъэситӏым иджы а илъэситӏым къриубыду мы Къэбэрдейм икӏауэ щытар мин пщыкӏубл къудей. Сэ ар зи фӏыщӏэу слъытэр Жанхъуэт Кушыку и губзыгъагъра. Жанхъуэт Кушыку ар Гъыбзэ хуэфащэт жыхуиӏэм ахуэдэу къыхэщыркъым, абы щыгъуэ Кушыку пщы я пщыжу щытакъым. Нэхъыбэу къызыхэщри етӏуанэ тхылъ Мыщэ лъэбжьанэ жыхуиӏэрра. Дэ ди фӏыр дымыгъэлъапӏэу щытмэ, нэгъуэщӏыр къакӏуэу тхуигъэлъэпӏэнукъым. Дэ ди тхыдэм дримыплъэжу щытмэ, нэгъуэщӏыр къакӏуэу икӏи къафӏэӏуэхунукъым икӏи кърадзэнукъым. Икӏи ӏейуэ си жагъуэ мэхъу апхуэдэу зэрыжаӏэр, тхыдэм цӏыхур зыми хуигъэӏущыркъым, история ничему не учит жаӏэу апхуэдэу жаӏа иужькӏэ. Историем, тхыдэм зыми имыгъэӏущыр ӏущ хъуну хуэмейра. Тхыдэм сэ Куэд щӏауэ долэжь, сэ сыисториккъым, ауэ демылэжьыну ӏэмал имыӏэ хъуауэ щытащ абы. Демылэжьыну ӏэмал щӏимыӏэр иджы мыпхуэдэу щӏэныгъэм елэжьу зырызым фӏэкӏауэ ди къекӏуэкӏыкӏар, ди тхыдэр цӏыхум ящӏэкъым. Иджыри тыншу тхауэ пэжыгъэр хэлъу, тыншу тхауэ щыткъым. Ди бгъэм деуэу мыпхуэдэу дыщытащ жиӏэу ахуэдэ дыхуейкъым ахуэдэу икӏи. Дэ дызыхуейр пэжу щыӏар къэдгъэлъэгъуэнура. Абы щхьэкӏэ зыми дрибийкъым, зыми лъы тщӏэжынуи дыпылъкъым. А лъэныкъуэмкӏэ адыгэм нэхърэ нэхъ ӏэдэб зиӏэ мыбы щӏагъуэ бгъуэтыжынукъым, шыӏэныгъи хэлъу щыту. Иджы тыншу ӏуэхур зэрекӏуэкӏар жытӏэжыным папщӏэкӏэ хуабжьу лэжьэн хуейуэра? Сэ апхуэдэу ӏуэхушхуэ зэфӏэзгъэкӏакъым. Историе лъэ- лъэныкъуэкӏэ сэ литературэ слэжь- сызэлэжьыр, ауэ мис иджы мы зи гугъу тщӏы Сэфарбей Заныр уей-уей жригъыӏэу лъэпкъым плъащ. Ауэ сытми къызэрымыкӏуу, ауэ сытми зауэлӏ къудейтэкъым. Фелицин етх вождь и политический руководитель черкесского народа, жери. Мыр езыр и ӏуэхур, ӏуэхур зэрихуэ, адыгэ ӏуэхур зэрихуу Тыркум кърамыгъэкӏыжу илъэс пщыкӏуийкӏэ иса. Абдейм ӏэнатӏэ инри джа мыстэри щиӏэу хъуащ абы. Хузэфӏэкӏ лъэпкъыр ищӏащ мыбы. Куэдым жаӏэ. ӏущу ӏуэхум иужь итакъым, жаӏэ. Апхуэдэу зэуэн хуеякъым сыткъым. Мыбыхэм ятхар дипломатический перепискэ щыӏар плъагъумэ, нобэ куэдым яхуэтхынукъым ар. Дыхуейкъым зэуэн, маржэ хъун. Яхузэфӏэкӏ къагъэнакъым. Ауэ псори зэпхауэ щытар дызэрыс щӏапӏэм хуейхэти аращ. Александр Второй

Э, вот, э, застаем ее в таком же виде, в каком она сохранилась в наше время.
хэкур ябгынэн хуейуэ зраубыдылӏа бгырысхэм хьэзабищэр ягъэвын хуей хъуащ гъуэгу мыгъуэм щытрахуа япэ махуэм къыщыщӏэдзауэ. Игъащӏэ лъандэрэ щыпсэуа я щӏыналъэр ӏэщӏыб ирагъэщӏри, адыгэ минищэ ӏэджэ хы ӏуфэм ӏуахуащ. Истамбылакӏуэм теухуауэ урыс публицист цӏэрыӏуэ Абрамовым мыпхуэдэу итхыжыгъащ, А зэманым адыгэхэм я нэгу щӏэкӏар пхуэӏуэтэжынукъым. Мин бжыгъэкӏэ щызэтелӏащ ахэр хы ӏуфэм. Хы фӏыцӏэм и ӏуфэм хьэдэмрэ хьэдэм лъакъуащхьэкӏэ хэт цӏыху ныбаджэмрэ ясеят. Ар зи нэгу щӏэкӏахэм къаӏуэтэжым гум зыкъыдегъазэ. Зыр ирихьэлӏащ зи хьэдэр диижа анэм и бгъафэм щӏэлъ сабий. Зым илъэгъуащ уаем иукӏа сабийр зи ӏэплӏэм илъ цӏыхубз. Нэгъуэщӏ зыи ирихьэлӏащ щӏыӏэм игъэдиижа хьэдэ хъушэ, зэрыгъэхуэбэн щхьэкӏэ зэбгъэдэгъуэлъхьауэ.

Адыгэм тхэн-еджэн имыӏэми, езым и щхьэ кърыкӏуа и тхыдэр, и дуней тетыкӏэр, и гупсысэкӏэр, псори зэригъэгъунэу щытар, псори иужькӏэ кърыкӏуэхэм зэрелъыгъэӏэсыжу щытар а ӏуэрыӏуатэрэрэ абы щыщу уэрэдыжьырэрэ. Джы нэхъ благъэу сыкъекӏуэлӏэнщи, мы Урыс-Кавказ зауэм теухуауэ псэлъэн щыхъукӏэ, ӏэмал имыӏэу узытепсэлъыхьэн хуейр нобэ Урыс-Кавказ зауэм и зэранкӏэ тхьэмыщкӏэгъуэ ӏей къыдэхъулӏар ара. Ар псышхуэ икӏыж жыӏэу, Стамбул икӏыж зыхужытӏэу, нобэ къэралыгъуэ тӏокӏитӏурэ тхурэмэ адыгэр ярэпхъауэ щӏэхъуам абы иужь щхьэусыгъуу къыхуэкӏуар ара нобэ дызтепсэлъхьэн хуейр. Япэрэ гъэм, минрэ щибгъурэ тӏокӏиплӏрэ пщыкӏублырэ илъэсым илъэсищкӏэ узэкӏэӏэбэжмэ, дыкӏуауэ щыта Тыркуем япэщ, япэ дыдэ. Арати, Токъат зыхужаӏэ вилаетым абдзэхэр, шапсыгъ ахуэдэхэм жылэхэр къаткӏухьри, абы иужькӏэ Къайсэр лъэныкъуэмкӏэ къэбэрдейхэр Итӏанэ Хьэтикъуейхэр щыпсэурэм дыкӏуэну сыхьэтибл гъуэгу дытетауэ, Гъазий жиӏэу зы къалэ цӏыкӏу гуэрым дыдэхьа. Аради ди гъусэм къыджиӏа, мыбы тхьэматэ гуэр дэс жиӏэ, мо и унэ дыблэщӏынэщи, дыщӏыхьэнщи, сэлам етхынэ жиӏэ. Дэгъуэу жытӏэри дыщӏыхьэри, мо зы такъикъ тӏу щы, анахьыби хъуаӏым. Хэкужьым дыкъызэрикӏар зэрыжраӏам лъыпыту абы игу къэкӏыжри, Ажырикъуэ Кущыкупщым и уэрэд. Урыс-Кавказ зауэм лӏыхъужьу хэтамэ ящыщу дэ ди дежкӏи къыжраӏэ ахуэдэ уэрэдыжь куэд щыӏэ, ауэ и макъамэр дэ ди кӏахэбзэкӏэ къаӏуу щыӏэжкъым, Зэрамыку игъэзакӏэрэ уэрэдым нэгъуэщӏ. Арати, уэрэдыр абы лъыпыту къыжиӏэ. Абы иужькӏэ итӏани мо зэпыугъуэ имыӏэу Урыс-Кавказ зауэм теухуауэ уэрэд ди жьымэ къыжаӏэу щыта махъсымафэ щащӏкӏэ, хэкужьыр ягу къыщыкӏыжкӏэ, а дыкъызэрырахуа щӏыкӏэр я гугъу ящӏэу щыхъукӏэ мы уэрэдхэр жаӏэу щытахэ, жиӏэри мыдэм фезгъэдэӏуну сыхуей абы мы уэрэдыр къытхужиӏа.

Мы уэрэдыр Кавказ зауэм теухуауэ ара, зэхэпщӏыкӏэ? Уи гур икъуту, уи гур икъуту ахуэдизкӏэ мы уэрэдыр къызэрыжиӏам щылъыпыту и нэпсхэр мыхуэдэу къежэхыу. Илъэс щэщӏкӏэ жиӏэ, Ахуэдэ уэрэд къыжысӏэжу щытакъым. Къыщӏэупщӏи щыӏэтэкъым, жиӏэ. Псори лӏыжьу къыжызыӏэхэри ехыжахэ. Дэри ахуэдэ пӏалъэ дрихьэлӏэтэкъым, жиӏэ, къыжытӏэну. Ауэ ахуэдизкӏэ хэкужьым фыкъызэрикӏам сигу къигъэкӏыжати, Къыжысӏэ, къыдрихьея, жиӏэри и нэпситӏыр къехыукӏэ ахуэдэу, Шыгъэлыгъуэ Сэмий илъэс тӏокӏищрэ пщӏырэ и ныбжьу арам лӏыжьу, ахуэдэу уэрэдыр теттхэжауэ щыта. Ахуэдэу куэд дыдэм дрихьэлӏауэ щыт, уэрэдипщкъым, тӏощӏкъым, щэкӏэ къэплъыту ахуэдэу уэрэдыжь куэд къэтхьыжауэ щыт, абы языныкъуэр гъыбзэ. А адыгэм кърыкӏуа тхыдэр нобэ хэтми, Уэрэ тхакӏуэ, уэрэ щӏэныгъэлэжь, уэрэ художник, уэрэ уэрэдус, псоми зэдгъэцӏыхужынщи, ар зэтхьэлӏэжынщи, нобэ тэ къыткӏэхъухьхэрэм ялъыдгъэӏэсыжыну ара къалэну диӏэрщи, зэрытхуэлъэкӏкӏэ абы делэжьурэ? Сэ си закъуэӏым, си гугъэмкӏэ диаспорэм къэхъуа адыгэ гъуазджэм хыхьахэр псоми я гупсысэр зэтохуэ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, дэ зэман куэдкӏэ мы щӏыналъэм связь димыӏэу, адыгэ къызэрынар, къызэринэжар цӏыхуу, кӏуэ абыхэм я унафэ, я ӏуэху зэрыпсэур дымыцӏыхуу, бзэр яӏэжрэ ямыӏэжрэ дымыцӏыхуу, апхуэдэу дыкъэхъуа цӏыхут. Нтӏэ, сэ сыщӏалэу Абым яужь сихьа. Сихьар сэ сызэрыадыгэр езгъэцӏыхун щхьа дунейм. Ищӏрэ бгъухэм, ищ бгъущӏхэм, бгъущӏрэ зым зэхэкӏын ӏуэху щыхъум дей дыкъэкӏуэфа, ди щӏыналъэм дихьэжыфа, ди лъэпкъыр тлъагъужа. Сэ си гугъэмкӏэ Нэхъыбэу ара сэ къысхихьар ӏэмал имыӏэу яужь сихьэну. Си адэм, пэж дыдэу си адэм и фӏыгъэкӏэ Кавказ тхылъхэр стха, Кавказ япэрей трилогиер. Кӏуэ абдейм щызмыгъэтыжу иджы тхылъих, сериалу тхылъихыу къыдокӏ. Нэхъыбэу сэ сыздихьэхыр сэ си лъэпкъым и тхыдэра.

Блыщӏрэ хы гъэхэм дей Кӏыщокъуэ Алим и цӏэр зэхэтха, Кӏыщокъуэ Алим и тхылъыр тлъэгъуа. Гъэщӏэгъуэну дэ делэ дищӏат. А дзэрейкӏэ тӏэкӏу цӏыхуэ, инджылызыбзэкӏэ. Итӏани зыхэтщӏат. Итӏани зыхэтщӏат. Эу.
Лъым и джэмакъ жыхуаӏэр арауэ къыщӏэкӏынщ. Ар дыдэра къэхъуар. Косовэ къикӏыжа ди лъэпкъэгъухэм теухуауэ уэ тхылъ хьэлэмэт къыдэбгъэкӏауэ абы щыгъуазэ дыщыхъум, дыкъыпхуэмызэнкӏэ ӏэмал имыӏэу, думыпсэлъэнкӏэ ӏэмал имыӏэу къэтлъытэри, уэ деж аращ дыкъыщӏэкӏуар. Мис мы и фӏэщыгъэцӏэ пщӏа къудейм дей къыщыщӏэддзэнщи, щхьэусыгъуэ хуэхъуар, ар къызэрекӏуэкӏа уи ӏэдакъэ къызэрыщӏэкӏам.

Адыгэ лъэпкъым и дежкӏэ икъукӏэ мыхьэнэшхуэ зиӏэ ӏуэхугъуэщ Югославием кърашыжу адыгэ гуп я хэку зэрагъуэтыжар. Адыгейм я Президент Джарым Аслъэн и унафэкӏэ Мейкъуапэ репатриантхэм я центр къыщызэрагъэпэщащ. Косово адыгэхэри дяпэкӏэ я хэку къэкӏуэжыну мурад зыщӏ адрей ди лъэпкъэгъухэри екӏуэлӏэну, унапӏэрэ лэжьапӏэрэ зрагъэгъуэтыхукӏэ щхьэегъэзыпӏэ яхуэхъун унэу. Мы Косовэ адыгэхэр къэгъэӏэпхъуэжынымкӏэ икъукӏэ лэжьыгъэшхуэ хищӏыхьащ Чэмсо Гъазий. Инми цӏыкӏуми къацӏыхуу, фӏыщӏэ мыухыжыр къыхуащӏ ар сэбэп зыхуэхъуа ди лъэпкъэгъухэм. Лӏэщӏыгъуэ псо ипэкӏэ зи хэкур зыбгына адыгэхэм нобэ я адэжь щӏыналъэм щаухуэж Махуэхьэблэ зыфӏаща я жылэ. А жылэр ухуэнымкӏэ дэӏэпыкъуэгъу хъу дэтхэнэ зыми Ди лъэпкъым и блэкӏар къэлъытэнымкӏэ, и нобэр зэфӏэувэнымкӏэ, и пщэдейм зиужьынымкӏэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуащӏыр. Кавказ зауэм адыгэхэм къахуихьа насыпыншагъэм хуэдэ зи натӏэ хъуа лъэпкъ къыщыгъуэтыгъуейщ дунейпсо тхыдэм. Адыгэ щӏыналъэ дахэр зыӏэрагъэхьэн щхьэкӏэ, абы щыпсэу цӏыхухэм хьэкӏэкхъуэкӏэ фӏащри, гъущӏымрэ гынымрэ я ӏэщэу лъэпкъыр зэтраукӏащ.

Лъэпкъ зэхэщӏыкӏыр цӏыхум иӏэн папщӏэ лъэпкъ тхыдэм мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Абы и зы ӏыхьэщ а тхыдэм и фэеплъхэр. Хэкур тхуэзыхъума лӏыхъужьхэм я фэеплъым дазэрыхущытым къегъэлъагъуэ дэ езыр дызыщӏысыр.
Къэбэрдейри, Адыгейри, Шэрджэсри къапщту щытмэ, мис мы зауэ гуащӏэм хэкӏуэдауэ ди лъэпкъым къыхэкӏа щӏалэхэм я фэеплъ сын, фэ фи деж Шэрджэс закъуэращ фэеплъ сын нэгъэсауэ зэкӏэ диӏэр. Ар зыгъэувари уэращ. Умыгъэщӏэгъуэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым, уемыгупсысынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. А мурадыр уэзыгъэщӏар сыт? Адыгэ тхыдэм иджыри къэс пари щымыгъуэзыр къекӏуэкӏа. Тхыдэм теухуауэ ахуэдэу уеджэнуи ӏуэрыӏуатэуи пари щыӏэтэкъым. Зэрымыщӏэкӏэ, седжащ сэ Буйный Терек жэуэ, зытхар тэрэзу сцӏыхужкъым книгэ гуэрэ, Дагъыстанмэ шэшэнмэ зауэ щекӏуэкӏам мис абы теухуауэ. Абы седжэри Урыс-Кавказ зауэрат арикӏ, сегупщыса, дэ ди адыгэри тӏэ мыпхуэдэу щытауэ пӏэрэ зэри? Тӏанэ сылъыхъуу щӏэздза тхылъ. Къыщӏэсха библиотекэ ди къуажэм де История Карачаево-Черкесии жэуэ. Абы седжэри абы итщ пычыгъуэ гуэрхэр. Куэд имытми щӏэ? Зыгуэрэхэр итти, сыкъеджэурэ, тӏанэ сылъыхъуэу щӏэздза, тхылъ сылъыхъуэмэ къэзгъуэтурэ, гупщысэ апхуэдэу си щхьэм къихьа. Дэ мыпхуэдэу адыгэм мыпхуэдэу хьэзаб ятелъу щызэуакӏэ, лъэрыщӏыкӏыр мыпхуэдэу къыщытхуахьакӏэ, иджыри къэс дэ болъагъукъэ, дэ Къэбэрдеймкӏи сыщыӏа, Адыгеймкӏи сыщыӏати, зы щӏыпӏэ декӏи пари плъагъукъым, фэеплъ сыт пари щыӏэкъым. Сегупщысри мыр дауэрэ, дэ мыпхуэдиз цӏыхуи хэкӏуэдауэ, адыгэм ди лъэпкъи дагъэбгынауэ, Джыри къэс фэеплъ гуэр имыӏэу дауэрэ, мис абдей си щхьэ къихьа. Зыгуэрэ дгъувмэ мыхъуну пӏэрэ мыр? Зыгуэрэ хъуну пӏэрэ? Сэ сщӏэрэ? Сегупщысри, ара си щхьэ сигу къызэрыкӏар?
Абы мылъку текӏуаду, абы къару текӏуаду, абы гугъуехь гуэр пылъу зэрыщытым зыкӏи укъригъэкӏуэтакъэ? Мылъку текӏуэдэри ахуэдизу сыт абы мылъку бжыгъэм? Ахуэдизу сегупщысакъым, ахуэдизи. Ар дгъува нэужькӏэ фӏыщӏэ гуапэ къысхуэщӏын сфӏэщӏа сэ, кӏэщӏу пэжу жысӏэнщи. Ту фӏыуэ игъува жаӏэн сфӏэщӏа, ахьэкӏэ сызыщымыгугъу къыщӏэкӏа псорикӏи. Мылъкуу абы текӏуэдар сыт си ныбжьэгъу, трактор тесу бгым нывэ кӏэрызу кӏэрылъщ. Дыкӏуэщ аби нэхъ нывэ тэрэз къыхэтхри, ди куэбжэм дей

Мы мывэр Хуит Михаил фэеплъу тригъэува нэужь, бэлыхь гуэрхэми хагъэтащ. Ауэ ӏэгъуэблагъуэ къуажэдэсхэм я фӏыгъэкӏэ мызэ-мытӏэу кърадзыхыжа мывэм и пӏэкӏэ мы фэеплъ сыныр трагъэувэжащ, шэрджэс усакӏуэ Бемырзэ Мухьэдин и псалъэхэри тратхэжащ. Лъэпкъ щӏыхьым зи псэр шэпэӏудз хуэзыщӏу, яукӏыхункӏэ бийм хуимыкӏуэтахэм, хьэжрэту мыжурэпэм ирихужьэу Истамбылакӏуэ гъуэгум текӏуэдахэм, щэна псэ нэхухэм я фэеплъщ мы сынри, адыгэ, зэтеувыӏи хуэгумэщӏ.
Проект дэгъуэ фщӏауэ, абы фи ӏуэхур нэсауэ зэхэсхащи, фэеплъ сыным и ӏуэхур сытым ӏут, сытхэр фи мурад?
Зи историе мыщ фэдэу зыгъэлъапӏэрэм и хэгъэгуи егъэлъапӏэ ину. Мыр Адыгэ Хэсэ ӏуэху къуэдыйэу плъытэну щытэп. Мыр

Абыдэ фэеплъ сын мис мы зауэшхуэм хэкӏуэда ди адыгэхэм я цӏэкӏэ Мейкъуапэ дэгъэувэн хуейуэ, ауэ узыхэта конкурсым уи проектыр зэрыпхыкӏам дыщыгъуазэщ. Проектри тлъэгъуащ. Дэ тфӏэгъэщӏэгъуэнщ, ауэ уэ езым къыджепӏэну сыхуейт абы хэплъхьа гупсысэр, абы узэрыщыгугъ щӏыкӏэр, ар плъагъуну узэрыхуей щӏыкӏэр.
Дауэ, а псэупщӏэ дахэм.

Зыгъэцӏуакъым, хэти фэлъэкӏрэ хищӏыхьэн хуейм ӏуэхугъуэм. Аращи, кӏуэ сыхэлэжьа ягу ирихьам къахэщтакъым. Ауэ ежь сыт сырамыхьэну хэслъхьащӏэкъым, кӏуэ ежь проектым и базэ, и лъапсэ иӏэр уэнжэкъ. Уэнжэкъ. Адыгэ архитектурэмкӏэ пщтэмэ, кӏуэ дэ башнэхэр бо тиӏагъэ пӏомэ, тэрэзэп, ауэ тиӏагъэхэри Пэмычкрей диӏауэ адыгэ унэ пштэмэ тэ ти псэуалъэхэм сыт фэдэ анахь мыхьэнэ зиӏэу адыгэ унэм хэтыр? Кӏэсэни, лъэгуц иӏэ, унэ щхьэтелъ дахэр иӏэ, ау онджэкъ хэт? Онджэкъыр ар

Къэбэрдей-Балъкъэрым фэеплъ сыныр здагъэувыну жыхуаӏа щӏыпӏэм илъэс зыбжанэ ипэкӏэ ягъэтӏылъауэ щыта мывэр иджыри щылъщ. ӏуэхум нэхъ ипэӏуэм щыгъуэ хъарзынэу ирагъажьэри, ди художникхэм фэеплъ сыным и проектхэри ирагъэщӏри еплъахэт, ауэ конкурсыр икӏэм нэмысу ӏуэхур абдежым щыужьыхыжащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди лъэпкъыр тхыдэ гуауэ, тхыдэ гуащӏэ зиӏэ лъэпкъщ. Ауэ дынэщхъей защӏэкӏэ зэфӏэмыкӏыу, ди тхыдэм дытегъыхь зэпыту емыкӏуэкӏыу, адэкӏэ лъэпкъым зэрызиужьыну ӏэмалхэм дытелэжьыхьмэ, лъэпкъ щӏыхьым щхьэкӏэ зи псэ зытахэм дахуэпэжынщ, къытщӏэхъуэ щӏэблэм гъуэгугъэлъагъуэ дахуэхъунщ. Адыгэр зэрыпсэур гукъэкӏыжщ. Адыгэр зэрыпсэур пщэдей махуэрщ. Гумэщӏу, гушхуэу и блэкӏар еджыж тхыдэжьхэм хэщыпыхьурэ я сахуэм. Блэкӏам къуиткъым пэжу гукъыдэж. Арщхьэкӏэ дэ пщэдейр ди щӏэгъэкъуэнкъэ? Дуней гъуэгу псори зэ зэхолъэдэж, абыхэм къахэкӏынщ ди деж къэкӏуэни. Седэӏукъым апщӏондэхукӏэ жаӏэм сэ адыгэр зэхэтӏысхьэу зыгъеижхэм, адыгэм я дыгъуасэр вагъуэижми, пщэдейр адыгэм дыгъэу къытхэпсэнщ.